onye chọọ ichi ọzọ o chie nke osi na nke ezi nke izi n'obodo dị otu a onwe ya chọrọ ịbụ onye abụọ ma onye atọ ọ nke izizi nke mbụ ifugo ihe o jiri dị iche a pụtara n'oche ka e wee nee ha anya Ana, bịa na. afọ ụjọ ka e si maka onye nkụzi ya onye nkụzi jee nọdụnụ unu anọdụgodu na-agba tọọchị mgbamgbasa n'ihe nwa

Gịnị ka ha na-arati eti knowledge? Gịnị ka ha na-arati eti wisdom? Amamihe, akọ na uche na nghọta zuru oke pụtara ihe. N'ajụ aza nke a sọrọ mpi ya n'oge na-adịghị anya gara aga. O wee bụrụ na obodo na-eto ndị a m na-ele anya ebe a obi ana-esi m ike na asụsụ Igbo nwere ọdịnihu ọdịnihu asụsụ Igbo siri ike ọ ghaghị ịgbanye mgbọrọgwụ ka ọjị maka na aka enweghị ike ifopụ ọjị iwere magharị elu magharị ala enwe magharị elu magharị ala enweghị ike ifopụ ọjị onye ọ sọrọ ya bụ onye ọ sọrọ mkpụrụ a nna anyị kụrụ ọ mịtawala mkpụrụ ọbụla a kụrụ n'ala ebumnobi ya bụ ka o tozuo dị ka osisi zuru oke mịa mkpụrụ ọ bụ mkpụrụ ya ka anyị na-ahụ ihe a okoro na agbọghọ ụmụ Radiant High School ọ bụrụ unu ka a na-enyefe ihe a n'aka anyị na-atụ anya na ihe dịka afọ iri na-abịa abịa na afọ iri abụọ na-abịa abịa mgbe unu ga na-azụ ụmụ unu na-azụpụta ha mma ha ga na-erite uru dị etu a wee na-asị n'aha ndị nkụzi Igbo ndị kwere na asụsụ na omenala Igbo ga-adị unu ritere ihe nrite a

Radiant High School nọ n'etiti anyị Odoziakụ Azọma Chinenye osote ya nọkwa ebe a bụ Ezechukwu Ifeọma Odoziakụ Ezechukwu Ifeọma ha gbalịrị biko kụọrọ ha aka

mmụta akwụkwọ ntinye akwụkwọ ntinye ntinye biko aga m achọ ka m kpọlite osote onye isi ndị asụsụ Igbo na Lagos Odoziakụ Eze ka ọ pụta kelere anyị ọha na eze dị n'ebe a ka anyị wee chọwa ụzọ onye mara ebe o doro ịpụta enwetakwa ife ọzọ ee maka e nwere nke ndị bekee na-akpọ anọcha na ọrịa ekecha n'ama ekecha bịa n'ama eke na fuke Ehe, ndị ime ụlọ ndị kọmitii ọkọta ọkọrọ ịnụ ọnụ abịaja n'azụ ụlọ Ehe, ọ bụrụ na okwecha anyị okwu ụkọchukwu obi

ọ dị anyị niile n'aka biko ka anyị gbaa mbọ n'ụdị n'ụdị ọbụla wee na-eme ka ụmụazị na ndị ọzọ wee mụta asụsụ Igbo mara etu esi asụ ya mara etu esi agụ ya marakwa etu esi ede ya ihe a bụ mbọ dịịrị anyị ihe a bụ ọrụ dịịrị anyị chineke kekwanụ ụwa kee asụsụ ma ihe ọ na-eme anyị ga-ahapụzi asụsụ anyị ka ọ nwụọ so ana m ekele unu o ka chineke gọzie unu n'ọbịbịa unu bịa nke taa bụ obere nke afọ ọzọ ga-akarị nke taa n'aha Jizọs otu unu si wee bịa n'afọ a mmadụ one a nọ ebe a ọ ga-abụ ugboro ugboro ugboro iri afọ ọzọ a ga-abụ a bịazie ebe a mmadụ ama ahụzi ebe ọ nọ maka na a ga-ama n'ezie na anyị ebidona ihe anyị kpọrọ em, mpụta ya ihe anyị kpọrọ ya bụ gịnị ka ugo ebilie ya bụ ugo bụ asụsụ igbo ebiliela ọ ma adakwana ada ugo amaka asụsụ igbo amaka ugo amaka ya bụ asụsụ igbo dị ka gịnị ugo ya bụ ugo ebiliela ọ ga-efere na-eme gịnị na-aga ọ ga-efere na-arị elu ya bụ n'afọ ọzọ afọ ọzọ ga-akarị afọ nke a